Ndikukhulupilira kuti ngati muli ndi foni ya intaneti, kabineti imene atulusa panopa a President Chakwera mwaiona kale, koma ngati simunayione, muyiwerenga ili pansipa, koma panopa tiyeni tikambirane za amene awayikamo ndi amene awachotsamo. Kodi awachotseranji? Mwa ma minister onse amene awachotsa, munthu amene ikuyenera kuti yamuwawa kwambiri ndi Ulemu Msungama, chifukwa Ulemu Msungama anapita ku Cameroon ngati minister, kubwerako ngati munthu wamba ngati ali ndi passport eh, eh, ya maminista okhaokha panopa ndiye kuti kungochoka ku airport kukayipereka passport ija koma ndikukhulupirira kuti ndi MP-be nde diplomatic passport yake ali nayobe koma kodi a Ulemu Msungama awachotseranji zitha kukhala kuti ndi nkhani zija anapita ku india nkhani za tsitsi ah sindinapitire tsitsi ndayuza ndalama zanga sindinayuze ndalama za boma Komanso paja a Ulemu Msungama anaonetsa kachibwana pang'ono akulowa kumene uminista kuyankhula mawu ena ake kukhudzana ndi a Otanya Milandu of course a Otanya Milandu anaonetsa u, u dpp wawo pang'ono koma sizimafunika kuti munthu ngati minista aziyankhula mmene anachitira a Ulemu Msungama mmene ankatenga uminista muja nde ndikuona ngati zimene zijazi chibwana chawalanda uminista Okay, tiyeni tikambirane za anthu ena kaye tipite kwinako ndayamba ndi a Ulemu Msungama chifukwa choti nde highlight ya cabinet ya nyuwani number one uh, a Mkaka achotsedwa foreign affairs apita ku natural resources nde tikamaona maminista anthu amaona ngati foreign affairs ili pamwamba pa natural resources nde zitha kutheka kuti a Mkakawa awapanga chani demote one could say one could say a Nancy Tembo ndi uh, foreign, foreign affairs minister a nyuwani nde komano uh, a Nancy Tembo ku natural resources akuti amayigwira ntchito bwino ndi ndiku- sindikudziwa zoti kodi iwowa ku foreign affairs ku a- a- a- ali ndi kuthekera kwanji chifukwa choti ndimaona ngati kuti amapanga engage bwino ali ku, ku, ku a, a, natural resources number two a richard chimwendo banda achotsedwa ku homeland security apita ku youth and sports nde akatenga akatenga mpando wa ndani wa wa Ulemu Msungama koma kodi a chimwendo banda awachotseranji ku, ku homeland-ko zitha kukhala kuti ndi nkhani zomwe zizi za winiko sanayipange handle bwinobwino ah, mumangeni musammange mmangeni musammange ah, nde zi- zikuoneka kuti it, it was something that is scandalous and they a- a- amayenera kuwachosa koma angowaponya ku sports kuti paja flames ikuluzaso kale ndi kumene koko a- akangokhala kaiphe kumene koko a jean sendeza ndiye amene ali a- a minister anyowana a homeland agwengwe a- a- a- a- a- a sosten gwengwe abwerano ndi minister of finance koma kachoka a felix mlusu kodi mlusu awachotseranji ndikuwamvera chisoni chifukwa choti ngakhale kuti agwengwe ali ndi mphamvu ndi mnyamata chani koma minister wa finance aliyense pa dziko panopa ndi coronavirus iyi nkhani zachuma zikuvuta sikumalawi kokha kuno nde ola atayesetsa chotani amluso aja the economy is bad you know nkhani zachuma ndi ndi zovuta kale nde ngati awachosa chifukwa choti sankapanga bwino chani angowalakwira chifukwa choti paziko ponse pano nkhani zachuma zikuvuta koma nanga sosten gwengwe atipasa zotani ali ndi vision yotani komanso cv yawo ndi yotani kodi nkhani zachuma amadziwapo chani and how is he gonna shake up the economy panopa nde tiona atimothy mtambo awachosa ku civic education angowasiyira uchani minister wa national unity kuyambira kale kale civic education ndi minister of information ndi, ndi chimodzimodzi komanso mu ministry iliyonse muli spokesperson mmene momo ndiye udindo uwu unali wina ake kuti ah, basi awa a hrdc anatithandiza ti- ti- tiwapaseko ka, ka, ka ministry koma mwina wa national unity ko. koma ndimaona ngati a- a- a- a- a, a timothy mtambo akanangowatumiza kunja kukakhala ambasada ministry angoyithetsa chifukwa choti si yothandiza kumalawi kuno tilibe zokanganakangana zoti mpakana kukhala ndi ministry ya national unity imeneyo izipita ku- ku congo ku, ku, ku, ku burundi ku, ku, ku rwanda kumene anthu ama ali ndi maconflict oti amafunika national unity amalawi ndife ogwirizana kale tonse timayankhula chizungu uh, anthu ena sayankhula chizungu nkhani ina ndi ya a- a- a- a- a- a jean sendeza abida miya ndi avera kamtukule abwerano kukhala ma minister full ndikuona ngati achakwera apanga izizi chifukwa choti anthuwa ndi azimayi ndiye paja anthu ankamuba chakwera kuti sanapange chani sanapange fulfill uh, 40 quota ija ndiye ndikuona ngati panopa kota ija yakwana koma angopanga zokakamiza nde uh, anthu wa I, I don't believe kuti ali they've got anything to offer amalawi eti enawo ndi ndi ndi akazi a Sidik Mia nde zitha kukhala kuti zi- zina zake kungowamvera chisoni you know mwi- mwinanso kukwanisa timakota tina take ah, ku Chikwawa kuti titenge kwa anthu a- akumwera ta zimenezo zokoma list iyi sikundipasa china chake chonena kuti ye maminista anyuwaniwa asinthasintha ayi ndithu okay uh, chilima uh, panopa sazipanga chani handle za economy angowasiyira ma public sector reforms ndiye chilima nkhani ya malifomu iyi anayiyamba kalekale koma Ah, seriously zikuthandiza chani asintha chani hmm? ndikuona ngati basi u vice president ku malawi ndi ndi ngati u vice president wa ku united states you know sumaziwa zoti ndi- ndi- ndi- ndizipanga chani chifukwa choti the man in charge ndi president iweyo basi uli mukababo kenakake nde azinamizira malifomu alembe ripoti ripoti sikutulukaso chani zinthu ngati zimenezozo nde ah, basi achilima a- a- azingodya azingodya ndalama basi kumene koko koma ah, sakuti sakutipasa kalikonse so tanena kale kuti ah, ah, achosamo anthu angapo a a roy kachale awachosa uminista kodi awachoseranji chifukwa chakuti anthu anganena kuti ah, kabineti imi imeneyi mwangopanga yosangalasa anthu amene anakupasa ndalama anthu amene anakupasani support nde roy kachale ndi mwana wa a joyce band nde ndikuona ngati angomuchosa chi- t- kuti anthu asangalale kuti anamiyikamo chifukwa cha amayi ake nde ndikuona ngati angopanga zoti zi- zindichoke zimenezozo a ulemu msungama ndi zimene ndanena kale kuti chibwana chawalanda a felix mlusi the economy is bad a kezzie msukwa ndi chifukwa cha mlandu wawo umene akuyenera kuyankha wa ku acb ndi kumakhoti nde zimenezo zosizodabwisa chinthu chonsechi chapangidwa chifukwa choti chani cha a kezzie msukwa ndi nkhani za uh, acb aja nde kabineti iyi i- i- i- reshuffle yachitika chifukwa cha adawa a kezzie msukwa rashid gaffar anthu ambiri ananena kuti

angatchaje ndalama zambiri chonchi nde ndikuona ngati zimene zija plus nkhani zina zake anthu amangoona ngati awafuna you know he's, he's business minded sangathandize ziko and of course that's also my opinion kuti munthu woti wapanga zimene zija zimene zinkhani ya mabasi ija eh, sakuyenera kukhala minister sakuyenera kukhala public, of, public office chifukwa choti zikuonesa kuti it's profit oriented you know ndalama ndalama nde uh -uh. nde kuli uh, agnes nkusa nkhoma agnes nkusa nkhoma ndi a gospel kazako ndi atani ndi, ndi ma inlaws nde paja anthu ankadandaula ndi family cabinet nde ndikuona ngati achakwera amafuna kusankha mmodzi ndiye a gospel kazako ntchito wayigwira ngakhale kuti amayankhula nthawi yayitali chani komanso interview yake ndi bbc ija anayipanga chani sanaipange handle bwino chani komabe mukayeza anthu awiriwa agnes nkusankhoma ndi gospel kazako kazako akubwera pamwamba kwambiri nde angoti titenge kazako uh, agnes nkusankhoma you know she, she's been sacrificed nde ndikuzasiyanso a, a chris kanyasho awachotsanso u minister A Chris Kanyasho nthawi ija anatenga holiday masiku kaya angati kupita ku America kumene koko ma picture pa Facebook nde anthu anadandaula kuti kodi mmene nthawi imene ija ka- ka- ka- coronavirus kamapanga peak anthu kuti ah, ndi ndi chifukwa chani mmene zinthu zavutira apapa munthu wa ku Ministry of Health ndikupeza kuti watenga holiday nde nkhani zimene zijazi tikuona ngati zabwera kuzatani kuzapanga haunt mm, nkhani iyi ndi a- a ulemu msungama aja uh, some whatsapp group nde ndi nkhani yake ndi imeneyoyo nde kodi kwabwera a nyuwani ndi andani uh, sam kawale uh, mark katsonga phiri ndi business yawo ija uh, uh, uh, uh, tikuwadziwa kale ndi ndi businessman koma kodi atithandiza bwanji ifeyo sitikuziwa uh, albert mbawala minister of mining sindikuwadziwa komanso ndikudziwa zoti the, the, the kumalawi kuno kuli ma, ma, ma potential mm, uh, minerals ambiri kodi amenewo atithandiza bwanji A- azungu akumangotibera you know, kukayerekera kuja kumangotenga uranium kutipatsa kaya ka, ka, ka 1 percent ka 0.9 percent nde a, a mr mbawala atithandiza bwanji ndi ministry yoti itha kutilemeresa nde imafunika munthu wa serious kumeneko ndikukhulupirira kuti achakwera anaganiza mokuya asanatenge andani ambawalawo then kuli achina ibrahim matola ministry of energy ku energy ku kuli corruption ku energy kuli corruption chifukwa choti you know tigule mafuta chani ndi ngati munthu ukufuna kulemera msanga ministry yake ndi imeneyi kodi am, am, a- ndani a Ibrahim Matola will he resist the corruption hmm? akakana ziphuphu kumeneko kodi abweretsa order mera chanichani egenco escom so much trash in this ministry kodi amatola ndi amene atatithandize sitikuziwa kwabweranso a, a, a, a monica Chinga- Cha- chang'anamuno Eh, nda- nda- ikuveka ngati mina mina wa ku japan then kuli achina harry mkandawire amene amupanga elevate to minister of defense M- harry mkandawire ndi munthu wa business sindikuziwa zoti eh, za defense akuziwapo chani ndikhulupirira kuti achakwera anali ndi zifukwa of course mr harry mkandawire is not a defense expert nde tiziwona paja ku malawi kuno maminisita amangopereka uh, a deus a deus gumba minister of, deputy minister of lands bwinotu ku lands kumene koko paja malo ku malawi ndi inayake umaziwa ya manke a enock phale ndi deputy minister a health akakonze zinthu kumene koko eh, manesi akudandaula chiyani komanso you know it's, it's, ndi ministry inake yofunikira koma kum- kumapita anthu enaake kuti samathandiza john bande munthu wokhazikika pa ndale munthu wofatsa mtima usually neutral ndikhulupirira kuti ku water ko apangako zinthu you know zina zake za phindu ngakhale kuti ministry imene anthu akudandaula nayo kuti kodi ndi iti iti izipanga chani okay nde ndi zimene zozotu panopa maminista abwera a- a- a- a- azimayi panopa anali analipo folo panopa ali 7 kota yakwana ndi zimene zikuchitika nde tiona mmene zitakhalire koma eh, choyamba a, a president chakwera samayenera kuchosa anthu osewa then kuzawayikamonso anthu osewa ndi kungochosa ti anthu chisakati akanangochosa anthu amene samagwira bwino ntchito ndikuona ngati achakwera amaopa anthuwa chifukwa choti anthuwo anawapasa maudindo chifukwa chofuna kuwasangalasa awo chifukwa chofuna kuwasangalasa awo komano mmene amanenera ndani kaswiri wa ndale niccolo machiavelli kunena kuti mundale musamaope kukhumudwisa anthu you know musapange choti chifukwa choti a- a- a- awa- awa ndi alamu awo and awa ndi akubanja la akamudzu awa ndi ndani ti- awa awa ndi mkhalakale wa mcp nde tiwapase udindo zimene zijazi zimapangisa kuti munthu usakhale strong leader iweyo ukalowa mboma muja palibe munthu amene angakugwireso ukupanga decision iliyonse kodi achakwerawa ali ndi mphamvu imeneyo yonena kuti basi ineyo the buck stops with me ndalowa mboma muno anthu andivotera ndine president kulibe zoti ndikupasani udindo ineyo chifukwa choti ndine a tonse alliance kulibe ndi- ndipa- ndipanga zinthu zoti zindisangalatse kaya ndikhala one term basi mwandivotera that's what machiavelli would tell you nde sindikuziwa zoti cabinet yanyuwani apanga kuti zisangalatse anthu ena kapena zoti zipindulire amalawi zimenezo tiziona ndiye ndi nkhani yake imeneyo ndine Bright Mhango will bring you another fiery analysis later on in the day and peace